Bhí ábhar dóchais le feiscint i dtaispeántas na Gaillimhe ina gcoimhlint le seaimpíní na hÉireann Tiobraid Árann an tseachtain seo caite. Ina gcoinne ag an deireadh seachtaine bhí foireann athbheoite Chorcaí faoi stiúir a mbainisteoir nua Ben O'Connor. Brian Tyers agus Cathal Moore atá i mbun tráchtaireachta.
Coleman. Triúr arís timpeall air siúd. Ráta oibre na Gaillimhe, chaithfeá a bheith tógtha leis. Tá buille déanach ansan agus chuir san. conach an diabhail ar leaideanna na Gaillimhe agus tá cárta ag teacht anso agus Mark Coleman. Mark Coleman i dtrioblóid anseo. Is dóigh liom go bhfuil buille sa gcloigeann anseo agus má cheapann Michael Kennedy, is dócha gur cárta buí atá ag teacht ach b'fhéidir go bhfuil an t-ádh leis.
Sea, bhí cártaí dubha agus go deimhin féin dearg againn an tseachtain seo d'imigh tharainn cois Laoi. Anois mar seo bhí Harnedy. an té ba thúisce istigh, bhí sé sin an-scaoilte. Ceann san buailte siar aige agus an bheirt dearthár ag sní go deas le chéile. Ó thaobh na láimhe clé an turas so, tá sé sin ard agus ealaíonta mar scór arís. Trí scór ag Gaillimh, trí scór ag Cathal Mannion.
Amach anso go dtí Darragh Neary, an Ghaillimh á dh'oibriú go diail ó dhuine go duine agus tá Tommy O'Connell fé bhrú Neary ag ligint air go bhfuil sé chun teacht trasna air i gcuntais di. Tá gach aon phointe níos fearr ná a chéile. Mar sin, fuílleach ama aige Trayers. Buailte fada aige anuas ar Declan McLoughlin, fear maith chun cúil a aimsiú, O'Leary má tá atá stuifiúil, sponcúil mar fhear cúinne, buailte isteach íseal agus sin an-cheann anois, cinneadh le déanamh aige Rabbitte trasna anso arís, seans ar bháide, ab é Tom Monaghan atá tar éis creathadh a bhaint as líon Chorcaí. Bhuel, sé Rabbitte arís, nuair a fuair sé an sliotar, go leor leor tosaithe eile, bheadh siad ag bualadh sin thar an trasnán ach féach an léargas atá aige, Monaghan an-ritheacht ar fad ó lár páirce. agus dá bhféadfadh Corcaigh scóráil ón ionsaí seo ba dhiail mar ardú meanman dóibh é. Tommy O'Connell, ag dáileadh an tsliotair, Tá Harnedy buailte leis an dtaobhlíne. Ardaithe ar an gcéad iarracht aige, gan puinn laistiar de, sin Séamus Harnedy agus a bhuille phointe faighte aige, scór an-thábhachtach do Chorcaigh. Tá, sin scór thar a bheith tábhachtach.
Eoin Roche, fear Fhánaithe na Bríde, an sliotar a ghlanadh, glanta le héifeacht chomh fada le Harnedy, an seanfhondúir, ag léiriú a ghlicis, a ghliocais agus a chríonnachta, Barrett tagtha laistigh dá chéile comhraic, má bhí pointí na Gaillimhe go diail luath sa chluiche, tá na pointí aige Corcaigh go diail chomh maith. Anois an-mhór díreach. Pádraic Mannion ag cúlú siar in airde le Harnedy laistiar de, briste anuas aige siúd agus tógtha go deas aige Brian Roche. Darragh Fitzgibbon an captaen. Bhfuil a chúig cinn as a chéile aige do Chorcaigh? M'anam ach go bhfuil. Rob Downey anois. Arís tá Barrett ag úsáid na gcliathán chun spás a chruthú dó féinig, Trayers fé bhrú. Tá Shane Barrett agus tine ar a chraiceann aige agus tá Corcaigh curtha chun cinn aige. Siar go dtí Gavin Lee. Darragh Neary sa trian láir ag lorg an tsliotair. Tógtha aige Declan McLoughlin. Buailte aige gan féachaint in ao'chor tá an slua ag ceiliúradh thall, sin ceann de phointí an tráthnóna. Ceann san buailte go maith acu, Tim O'Mahony á bhogadh siar, seo chun Hayes anois. Aríst rian meirge beagáinín le feiscint ansan, Dáithí Burke ina choinne ach tá Shane Barrett ag déanamh an diabhail tráthnóna. Tógtha ansan fén mbáisteach ag Pádraic Mannion, Gavin Lee. Tá an chabhair laistigh. Tógtha anso ag fear a' chúil, Monaghan. Á, tá sé sin ag Gavin Lee go hálainn ar fad. Is ar an ochtú nó an naoú lá déag de mhí Aibreáin, tabharfaidh an Ghaillimh aghaidh ar Chill Chainnigh agus tabharfaidh Corcaigh aghaidh ar Thiobraid Árann babhta amháin eile. Buaite go diail san aer ansan aige Séamus Harnedy. Anuas anso amuigh aige Darragh Fitzgibbon atá beirt curtha de aige ag déanamh isteach. Tá Hayes trasna an bháide agus tá sé curtha sa líon aige Brian Hayes. aríst, comhimirt an-shlachtmhar ach a leithéid de ruathar. Darragh Fitzgibbon leis an ruathar ach cá raibh earra thar a bheith scaoilte agus ní raibh aon duine fágtha ansin sa lár. Sé nóimeat anois ar an gclog. Anuas ansan ar Connolly agus tá sé buailte aige ar chuma éigin Linnane a d'iarraidh é a chur fé bhrú. Isteach go dtí Barrett agus Corcaigh arís bhfuil an iomarca á bhaint. Brian Hayes! An babhta seo críochnaithe le húdarás aige, an tarna cúl aige do Chorcaigh. Agus sin an difríocht, na cúil cinniúnach. Corcaigh i bhfad níos láidre ansin. Féach ar Barrett, pas láimhe, Fitzgibbon agus ní rabhadar leithleasach ar chor ar bith. Bhí siad sásta Hayes a fháil. Trasna go dtí, bhuel, Darragh Neary, siar anso go dtí Cianan Fahy. Theastaigh uaidh ceann a theilgean isteach i dtreo an chúil. É sin déanta anois. Bhfuil pointe fachta ansan. Tá ard-scór, an bhfuil? Tá, an-cheann ar fad. Colm Molloy i lár an aonaigh ach gach pioc chomh lárnach leis siúd tá Mark Coleman agus níor chuir Michael Kennedy ach 30 second leis ansan. Tá an t-aos óg ag teacht isteach chun páirce. exactly what we expected coming up here. Any time you come up to Salthill, be it the winter or the summer league or championship, it's always going to be a tough game and that's exactly what we got.